Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse komwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife a Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno.
olemekezeka amalawi anzanga ku zigawo zonse za dziko lino la malawi monga momwe alankhulira munthu wa mulungu Bishop W. Kachenje. Si kawirikawiri ndimalankhula motsutsana kapena kugwirizana koma ndimangomvera kunyadilitsika ndi uthenga kudalitsikanso ndi uthenga komanso ndimamva kukoma ndi malankhulidwe a anthu ambiri malingana ndi uthenga ukukufikira munthu munthu akamakulalikira kaya uli mgalimoto kaya uli kuyenda wapansi kaya uli ku nyumba kaya uli ku chalichi kaya uli ku malo otani uthenga umakupatsa tanthauzo limene likukugwera ndi lomwe likukutanthauzira mnyengo imene iwe uli mundilole amalawi anzanga mundilole abwenzi anzanga mundilole abale anzanga kaya muli ku nsanje kaya muli ku chitipa kaya muli ku nkhotakota kaya muli ku nkhata bay kaya muli ku mchinji kaya muli kuno ku blantyre kaya muli ku mwanza kaya muli ku chiradzulu tipitenso ku ntcheu kaya tipita ku karonga ndi madera onse a dziko lino la malawi amayi ndi abambo ndikufuna ndifunire choyamba a president anga profesa arthur peter mutharika ulendo wabwino traveling mercies pamene mwayenda kupita ku chigawo cha ku south africa kaya muli ku pretoria kaya muli ku cape town kaya muli johannesburg wherever you are your excellency my name is bire banda ndikupanga feel indebted pamene amalawi ambiri akuyankhulanso zinthu zambiri zokufunirani zabwino ine ndikukufunirani zabwino ulendonso wabwino ulendo wokoma kuti muyende bwino mukafike bwino mubwerenso bwino ndipo tili nanu tidzakhala nanu chifukwa timakunyadirani mukutumikira ndi kuyendera maulendo otumikira mtundu wa dziko

ine nzika ya dziko lino la malawi I'm hugely indebted wishing you safe travel kuti mukayende bwino mubwerenso bwino ndipo tidzakhale nanu tidzapange china chilichonse limodzi komanso kumene muli kumene mwapitako mukatitumikire ndipo mukatithandize nzika ndi mtundu wa dziko lino la malawi You are indeed a patriot. You are indeed there serving a common Malawian. Ndipo wina aliyense tinene kuti tizindikire kuno kuti pamene mtsogoleri wa dziko wapita kukagwira ntchito zotumikira mtundu wa dziko la Malawi, tiyeni Amalawi titumikire taime nji kuteteza dziko lathu ndipo mundilole ndiwayamike amalawi osiyanasiyana ambiri amene ali nzikadi zofunira dziko zabwino ndipo nonsenu ine bire banda i strongly feel indebted ndikupanga ndikumva kukoma mu mtima mwanga kuti mumalikondadi dziko ndipo tili nanu your excellency pa ulendo umene mwayenda kupita ku south africa kukatumikira ndi kukayimira mtundu wa dziko lino la malawi chifukwa cha chimenecho ndiwafunire onse akufuna zabwino onse amalawi amene tili kuno ndife anthu ochepekedwa mzambiri koma chifukwa chakuti your excellency sitingathe kupanga chonse chilichonse mu nthawi yake tili ndi chikhulupiriro you will serve the purpose of serving a common malawian muli kumeneko kukatumikira mtundu wa dziko pamene tikuyembekezera zambiri kuti sitingangonoti dikirani okapena nkhani tikudikirira chakuti chakuti for anthu ambiri tikamakhala ndithu maso athu ali kwa mtsogoleri kuti kodi atiuze chani lero kodi mawa atiuzenso chani koma zimenezo ziku- tikunena izi chifukwa chakuti pali zambiri zomwe tikuyembekezera mwamsanga kapena pamawa malingana ndi the urgency of the situation chifukwa malawi ikufunitsitsa tikadapanga aliyense akadamapanga machawi aliyense akadamapanga machawi osamangokhala idleness is the greatest crime idleness ndi chinthu chodetsa nkhawa koma pakuti her excellency uh, right honorable madam tili nanu mayi wanga kuti pamene muli kuno ku malawi as vice president of the republic of malawi tili nanu ndipo tidzimva zimene amalawi akufuna kuti amve komanso right honorable uh, vice president of the Republic of Malawi, second vice president, tikhala tikuyembekezera kuti nafenso mutiuza okapenanso tidzilumikizana chifukwa chakuti you are more than a patriot. Right honorable madam. tikuyembekezeranso kuti tidzimvanso kuchokera kwa inu kapenanso pamene uh, his, her excel, his excellency ali ku ulendo pamenenso padzikhala zoti titumiki- timve tilumikizane pamene president wathu ali ku pretoria president wathu is a patriot president wathu is a steward is an agent ndipo ndi munthu otumikira ndi ofuna kuthangatira dziko kuti zinthu zomwe tikufuna tizimve tione ndi kuzidziwa amalawi tiyeni timuthangatire mtsogoleri wathu professor arthur peter muthalika we wish him safe trip we wish you safe stay in south africa ndiponso pa zonse zimene mukatitumikira ku south africa tikuyembekezera kuti tigwirane manja tilumikizane nanu komanso tili nanu mu zonse pamene malawi ikufuna kuti mauthenga amafuna kuti mwina anthu adzimva ndi kudziwa chomwe chikuchitika apo ndi apo your excellency tili nanu your excellency tili nanu komanso tidzakhala nanu lero mpaka ndi nthawi zonse ndipo malawi amalawi anzanga anthu ena adabadwa ndi mtima wa nkhwidzi ndibwerenze pali amalawi ena adabadwa ndi mtima wa nkhwidzi ofuna kuuza anthu zoyipa amenewo ndi anthu oyipa mitima koma pakuti mulungu amalikonda dziko lake ife tili nanu your excellency ndipo amalawi tili nanu ndipo nzika za dziko tili nanu ndipo ubwino umene mumakhala nawo your excellency to a common malawian most particularly kwa anthu wamba ngati ifeyo timakunyadirani ine billy banda ndi amalawi osiyanasiyana amalawi amakukondani ndipo timamva kukoma ndipo ndithokoze amalawi kuchokera zigawo zonse za dziko lino la malawi chifukwa chi chimenecho We wish you well. We wish you safe stay in South Africa. Ndipo Mulungu akhale nanu. Ndipo tiyeni tilumikizane ngati nzika za dziko tiyeni tikhalenso limodzi tiyeni tichitenso limodzi chifukwa chakuti dziko linolo ndilo la mkaka ndi uchi ndipo china chilichonse mulungu adatipatsa anthu ena augogodi asawononge malawi koma tipangireni malawi kukhala malawi wa mkaka ndi uchi ndipo malawi wathu atetezedwe ndipo anthu amene ali ndi mtima waugogodi anthu amene ali ndi mtima ofuna madyera mphotho mulungu awakanthe ndipo mulungu awatsutse mulungu mukhale pakati pathu mutimenyere nkhondo kuti woyipayo woyipayo mulungu amadziwa kumenya nkhondo chifukwa cha ichi ife tili nanu ndipo mulungu mukhale nafe ndiponso ife tidzakhala nanu lero ndi ku nthawi zonse mdzina la mulungu atate mdzina la mulungu mwana komanso kwa wina aliyense of goodwill tiyeni tilifunire dziko lathu tiyeni tipemphererane tipembedzerane komanso tiyeni tipange protect and defend our country's economy malawi's stability chuma cha dziko is becoming much much progressive and much stable and progression prog progressive and progression of this country malawi tetezani mala, mulungu mulungu tetezani malawi wathu ndipo zimene tikuona panopo tikutatha kuona kuti malawi wathu titha kuona another greater malawi to become greater again we wish your excellency a safe stay

Tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni nchoti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidziyendera limodzi kuyambira lero mpakana masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi tapangani subscribe like comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu